Ei, akpụ ụkwụ nke a maa ya o. Ei, Ijeọma na-ebukwa n'ezigbo afịa. Hmm? Mana ego nke ọ dị, ọ galakazi. Hmm. Eh, mana akpụ ụkwụ a amaka. Sị m egona ihe a kịta. Hmm? Ka m kpọọ ya ka m kama m na-asị na ọ ya-ebelu m ego. Hmm. Maka ọ wụrọ nụ mgbe niine ka e ji afụ ụdị. Hmm? Ya.

Oh Arinzechukwu mm, ee nne m ee akpụ ụkwụ a i tinye na WhatsApp e, mba nke ojii ee nne m achọrọ m ya ee mana biko ị ya-ebefulu m ihe na ya ego ahụ i tinye na ya ọ galakakwa o IJ biko ọkwanụ taa ka mụ na gị bido ee befuru nụ m ihe nụnụnụnụ ogodi ise Ama m, ama m, ama m, ama m, mana biko nụ ị ya-achọ nụ ihe ọ wụ ị ya-emelụ m. Eh? Ee, kịta ka ị bịa ama m nsogbu adịrọ. Daalụ. M ma-akwụnyelu gị ozugbo. nsogbu adịrọ ee biko kechielu m ya ozugbo dewe o m nafụtawa ọlụ echi ka m kwụsị welie ị nụgo ha ihe a mụ na gị kwuchere kịta m kwụnyelu ya wee ego ee oo hey IJ oo daalụ sọ ngwanụ nsogbu adịrọ ee ka mma etu a eh, ọ wụrọ mgbe ọ wụna na-ene ya na anya m ga-egolu onwe m ezigbo ihe hmm, kedu ah, nga m dewezidi account ya hmm. mhm. nna eh, ihe a ebidokwa eh? kedu ụdị ihe wụ ihe a kịta ọ network ka ọ gịnị dị ụdị nke a na ihe a anakwa aga eh? ọ sị m error hmm? abịa m gwara gị na m ma-akwụnyelu ụgwọ kịta eh? ewo adaobi ị na-alị agbadata nne m biko biko bịakene eh, biko ka i nyelukenụ m aka kwụnyelu ọyị m nwaanyị ego o nwere akpụ ụkwụ m fụ na WhatsApp ya ọ na-ele wee sị ya na achọrọ m igo ya na m ma akwụnyelụ ụgwọ kịta mana na bankị m ama m ihe e, e, ha na-eme eme ọ dị ka netwọk adịrọ biko kene ego ole ọ kwa sọ 20 20,000 Mama biko m nyekwe gị biko nyechiekwe m ya ma netwọk gị gawa o nwekwe ka ọ ra m kịta biko kwa hia kezi ụdị okwu nri ya m sị gị na m chọ iji aka m kwụnye ya mana netwọk bankị m na-enye nsogbu ọ sị m nye ya na o nwenugo mgbe m nalụ gị ihe na-enyechirọ gị nwere ka esi na ụlọ obere ihe taa ọ wụ ala na-agbakacha onye nwa biko nne kwụnyelụ m ọyị m nwaanyị ka m gote akpụ ụkwụ m chọ igote emechaa m na-enyechie gị m na-enyechie gị nke a bụ ka okwu gị wụ 20,000 nsogbu adịrọ sị m na m ama enye gị n'ụlọ nwere ka ọ ra m kịta onye ka m sị ka anyị yọkwa gị biko ee ngwanụ anụgo m anụgo m na biko na akaụntụ nọmba ya bịa were ka ị kwụnye m ihe ee e- e- enwere isi na ọdụ echi nye gị ego gị kedu ihe a nwaanyị kedu nke ị bịa kwụchielụ m n'iru mama ego a m kwụnyelụ ọyị gị nwaanyị i golo akpụ ụkwụ ka m bịa ịma ma ọ dịgonu kịta biko ee nya ụgwọ ka ị bịa ịgba nne gị Ee, na ọ dịrọ gị alọ n'ọnụ ịbịa gba mụ ụgwọ. Nsogbu adịrọ. Bulugodo ụzọ kwụchaa m ụgwọ ala niile ị ṅụ mgbe i pelu mpe. Ị kwụchaa m ụgwọ ala niile ị ṅụ. Ị kwụọ m ụgwọ akwụkwọ mụ na nna gị kwụlụ bido na nta akara wee luo na mahadum hmm? mgbe ị kwụchalụ ya ị kwụọ m ụgwọ afụfụ niile m ta n'isi mgbalị niile m gbalị n'isi hmm? wee luo kịta anụnwa hmm. mgbe ị kwụchalụ m ya m sizie na ya kwụghachi ụgwọ mama ọ kwa m yọ gị ọ kwa m yọlụ gị ayọ ọ kwa m kọwalụ gị na o nwere ka ọ ra m kịta kezi ka i si na-ekwuzi etu a nekwenụ m anya bikonụ asị m na m ama enye gị a sị m gị bulugodo ụzọ kwụchaa m ụgwọ ala niile ị ṅụ ụgwọ ala niile m ji wee zụọ gị ee mgbe i pelu mpe ị kwụchichichaa m ya ị kwụọ m ụgwọ akwụkwọ mụ na nna gị kwụ n'isi gị ụgwọ akwụkwọ niile anyị ji wee zụọ gị n'ụlọ akwụkwọ ị kwụọ m ya ị kwụọ m ụgwọ afụfụ niile m ta n'isi gị ehe mgbe ị kwụchaziri ihe niile a m sizie n'ime ya ee enwere m ike sizie na ya wee nye gị ma ụdị isi na ya gbatọlụ nke ya na-ekwu dị isi na ya gbatọlụ ugbu a anaghị egotenwuru nne ya akpụ ụkwụ awanegodu nnọọ ka i si kwuo na m anaghị egotelu gị ọ na m egotenubelu gị ihe amakwa m ihe ị na-akọ ya na-ekwuwu na ị bịa ịgba nne gị ụgwọ nke a na-ekwuwu nke na-emebe a ọnwụ na nsi etu a agbago ụgwọ nri niile ị na-eli n'ụlọ a, ma ama mara aka ya afọ ya kwụchara m ụgwọ ihe niile m mere n'eziokwu ngwa ya mama ihe ị na-eme adịkwa mma ihe ị na-eme adịkwa mma ọ kwa m gwalụ gị na o nwere ka ọ ra m kịta nwa ofe gị gara inye m ego anụnwa biko si m n'iru fụọ ka m nene ihe nchi nene kele anara eme ị na-abịa agba nne gị ụgwọ